Seo é Soiscéal Pháraic agus táimid ar an mbóthar arís. Táimid anseo i mBaile Átha Cliath agus táimid ag caint le fear an-tábhachtach. Fear a bhfuil go leor éibítínte aige le físeálainn, ar scannáin agus in amharclanna. Faoi láthair,

Ní raibh mé chomh maith ag an sacar agus ar nós aon duine, ba mhaith liom i mo shacar buaicphointe nó nó nó binn a fháilt agus agus is thaitin an amharclann liom go mór agus an amharclannaíocht liom go mór agus drámaíocht liom go mór. So an jab ab fhearr, an jab is fearr in Éirinn ná a bheith i do stiúrthóir ealaíona ar ar amharclann na Mainistreach. So ar shlí, Tá saghas náire orm é sin a admháil, ach ar shlí eile, níl mé faiteach é a rá agus a rá gur b'in é an rud gurbh é an jab ab ansa liom, agus sin an jab atá agam faoi láthair. Ach bheadh go leor daoine an-fhaiteach roimh an jab seo, mar roimhe seo níor éirigh go maith le go leor daoine a thriail an jab seo. An raibh faitíos ort nuair a tháinig tú isteach leis an jab seo a dhéanamh? Chuile lá.
Airím ar maidin agus bíonn mé scanraithe, bíonn mé bródúil, bíonn mé neamhurchóideach, bíonn mé ídéalach agus faiteach, gan dabht, agus agus dáiríre níl mé sa jab anseo ach beagnach trí bliana agus gach aon seans go dtitfidh rud éigin amach a chuirfidh deireadh leis an leis an leis an is dócha an gaol agam leis an amharclann ach no is jab cruaigh é ach jab atá ana ana shásúil ar fad agus agus bainim ana shásamh as an jab.
Bíonn teannas i gcónaí in Amharclann na Mainistreach, is áit is dóigh go mbíonn raic mór i gcónaí ann. Ach ceann de na rudaí a rinne tú nuair a tháinig tú ar ais, ná chuir tú amach ag tóraíocht daoine a bhí imithe ón áit, á n-iarraidh isteach. Cén fáth? An gceapann tú gurbh síochánaí thú ná aon ní? Ní hea, a bheith fírinneach, is ait é nuair a fhéachann tú siar ar stair Amharclann na Mainistreach, tá sé níos mó na céad bliain d'aois, céad is ceathair bliain d'aois. Agus go minic bíonn saghas an traidisiún a bhíonn i gceist, bíonn bíonn daoine ag rá leat, bíonn finscéalta ag daoine, a Phádraig, faoi céard a cheart a dhéanamh ar amharclann na Mainistreach, agus céard agus céard a dhéanfaí fadó agus céard a cheart a dhéanamh agus déan seo. Agus de réir a chéile thug mé faoi ndeara eh, go- ní hamháin go raibh traidisiún áirithe ag amharclann na Mainistreach thar na blianta ach go raibh traidisiún eile acu daoine a chosc a bheith ag obair san áit. I mean, tá sé náireach, mar shampla, gur thóg sé beagnach fiche bliain ar a leithéidí Paul Mercier teacht isteach, duine a bhí ag cleachtadh cheird, ag cleachtadh dhrámaíocht, míle ón áit seo.
Mar sin, sa Tóraigh. Thuas in SFX.
Agus tá sé, bhí sé náireach. So, thosaigh mise ag breathnú ar cé, ní hea, cé'r mhaith liom cuireadh a thabhairt dóibh teacht isteach annseo, ach cé nár tugadh cuireadh dóibh. An bhfuil plean agat níos mó obair a dhéanamh sa bpobal mar, mar, mar tá a fhios agat obair Paul is i lár an phobail a bhíonn sé. An bhfuil níos mó pleanannaí agat é obair mar sin a dhéanamh? Tá, I mean nuair a thosaigh mé sa phost a Phádraic bhí, bhí, bhí an-chuid scríbhneoirí tar éis an, an, an, an, an amharclann a thréigeadh ag siúl amach leob, leithéidí Tom Murphy, Marina Carr, Paul Mercier, Mark O'Rowe, d'fhéadfadh mé an liosta dul ar aghaidh liom. So, so, tá an-chuid, tá iliomad aidhmeanna agam. Ceann de na haidhmeanna ná go dtiocfaidh na, na, na, na, na scríbhneoirí ar ais agus go mbeadh siad ar ais i lár an aonaigh. Ach an rud is tábhachtaí, má, má tá an amharclann seo chun, chun maireachtáil agus go mbeadh saghas, eh, ciall ag baint leis. Caithfimid a bheith i lár an aonaigh maidir le cúrsaí reatha, cúrsaí sóisialta, cúrsaí cultúrtha. Conas gur féidir linn aon saghas ciall a dhéanamh as céard tá ag tarlú sa sochaí sa lá atá inniu ann. Agus is trí ealaíontóirí nós Paul Mercier gur féidir linn é sin a dhéanamh. Now tógann sé sin am. Tá a fhios agat féin, tógann sé trí nó ceithre bhliana dráma a scríobh. So so níl mar déarfá na drámaí Éireannacha scríte, léirithe againn go fóill, mar táimid fós ag fanacht leis le teacht chun cinn. Céard tá faoi dhrámaíocht a Fhiaich a shíl? Cén fáth go bhfuil drámaíocht tábhachtach?
Bíonn daoine ag rá i gcónaí go bhfuil an drámaíocht ag teip agus tá siad ag rá san le cúpla céad bliain. Tá an drámaíocht anois dhá trí mhíle bliain d'aois. Is breá liom an searmanas nó an ritual, tagann tú isteach, le pobal, cuma cén áit, ar amharclann mar an Abbey nó aon aon amharclann, tagann tú isteach le pobal céad, dhá chéad, sé chéad duine agus suíonn tú síos, tá sé mar a bheadh gur gur aifreann comhaimseartha atá ann ar shlí agus éistíonn tú le le céard atá á rá ag scríbhneoir nó céard atá á rá ag ag déantóir amharclainne, stiúrthóir, na haisteoirí, agus ní fheicfidh tú an t-eispéireas sin nó ní bhraithfidh tú an t-eispéireas sin ariamh ariamh arís. An tarna oíche, an tríú oíche is experience eile ar fad atá ann agus ó mo thaobh fhéinig de sin é an ealaíon ina mbraithimse gur féidir liom ciall éigin a dhéanamh as céard tá ag tarlú. Tá daoine eile gur scannánaíocht nó gur ceol ach Lorgaímse, nuair a théim go dráma, agus sin an rud faoi drámaíocht, go minic ní bhíonn an drámaíocht, ní bhíonn an drámaíocht go maith, so le gach aon fiche dráma a fheiceann tú, b'fhéidir go bhfuil ceann amháin go bhfuil, gur, gur saghas seoid atá ann. Má bhíonn an t-ádh ort. Má bhíonn an t-ádh ort. Agus ar bhealach tá sé sin alright, but an rud céanna le, le, le, le pictiúirí nó ceol nó le, le, leithéid. Ach is maith liom an, an searmanas atá ag baint le dul agus dráma a fheiscint agus an, an nóimeat san ag a dhá nóiméad chun a hocht agus na soilse a chur síos agus an anticipation sin. agus le cúnamh Dé súil go bhfuil rud éigin chun cur as duit nó mar déarfá go mbainfidh tú sólás as agus sin é ceann de na fáthanna gur maith liom an drámaíocht. Bhfuil cumhacht ag an drámaíocht? Deireann daoine go bhfuil sé tábhachtach go mbeadh an drámaíocht ag breathnú ar an sochaí an lae inniu. Bhfuil cumhacht aige an sochaí sin a athrú?
Scaití, ach ar bhealach tá an cumhacht acu an díospóireacht a chimeád ar siúl, nó díospóireacht a thosú. Tá a leithéidí, mar shampla, dheineamar dráma le Mark O'Rowe, darb ainm, Terminus, dráma, agus tá's agam nár thaitin sé leatsa, ach dráma é ina raibh, ach ar shlí thaitin sé liom go raibh sé do chrádh.

difriúil b'fhéidir, a fhios ag duine amháin agus sin leithéidí Eden agus go leor den obair atá déanta ag scríbhneoirí óga na hÉireann. Seo atá i gceist ná an ann agus an ea an drámaíocht í. Chomh Is ea, daoire. is ea. Tá Ar seo. coimhlint siúd ann. Cá Ar seo. Nó tá, bhí coimhlint ann. I mean, ar shlí an bhun-ealaín atá ag muintir na hÉireann ná an scéalaíocht. Má, má tá muidne sásta agus táimid breá sásta suí, suí cois tine agus éisteacht agus níl rud níos fearr ag, ag, ag, ag tórramh nó ag, ag bainis ach scéal maith a chloisint. All right, agus is, agus sin é mar déarfá guth an ealaíontóra. Agus go minic, agus, agus, agus a leithéidí eh, Mark O'Rowe nó Brian Friel, go minic roghnaíonn siad an monologue eh, toisc an drá má tá scéal ar leith le hinsint. Ní bhíonn siad monologue an t-am ar fad agus an rudfaí Tá mé ag iarraidh an scéal agus roghnaigh sé an tslí seo agus ar shlí is dócha bhí áthas orm gur chráigh sé daoine agus ar shlí d'éirigh go han-mhaith leis ag an box office agus d'éirigh go han-mhaith leis tá sé dul tá sé dul go dtí Dún Éideann an samhradh seo agus bhí sé i Nua-Eabhrac agus ní ní fhéadfaí an scéal sin a dhéanamh aon bhealach eile agus ní fhéadfaí a dhéanamh ar ar an raidió ní fhéadfaí a dhéanamh ar ar an scáileán agus just Ar shlí, ar mo thuairim fhéinig, gur véarsaíocht a bhí ann, véarsaíocht Sheoigeach nó Joycean a bhí ann ar shlí a chuaigh síos go ag caint faoi chúrsaí an tsaoil agus cúrsaí an anama nach bhfuil aon scríbhneoir eile tar éis plé leis faoi láthair. Bhuel, admhaím duit go raibh téamaí, go raibh téamaí crua ag plé leis ach tá mé fhéin ag ceapadh go dteastaíonn coimhlint le drámaíocht a bheith ann agus b'fhéidir go bhfuil daoine sásta glacadh le coimhlint sa scríobh. B'fhearr liomsa beirt daoine a fheiceáil ag caint ar stáitse ná duine amháin aon lá den saol. Ach fágfaidh muid sin mar atá. Fágfaidh muid sin mar atá. Anois, ceist chrua. Nuair a cuireadh cuireadh thusa isteach sa bpost seo, bhí. Tinte cnámh á lasadh ag lucht na drámaíochta thiar sna bailte bhíodar ag rá tá fear a bhfuil Gaeilge aige, fear a bhfuil tuiscint don Ghaeilge aige isteach san Amharclann na Mainistreach. Anois faoi dheireadh thiar thall ní raibh aon Ghaeilge san Amharclann le deich mbliana, anois tá fear ceart istigh ann, beidh drámaí Gaeilge ar siúl ann chuile sheachtain agus níor tharla tada. Fiach. Níor tharla. Cén fáth? Bhuel, déarfaidh mé cúpla rud. Tá caithimid idirdhealú a dhéanamh idir feachtas na Gaeilge agus feachtas na healaíon. Agus is Gaeilgeoir mé agus is duine mé a chreideann agus a mhaireann trí Ghaeilge agus tá mo chlann tógtha le Gaeilge agus is teanga é atá ag teip agus táimid mar déarfá in ísle bhrí mar phobal. agus is cuireann sé isteach orm agus is goilleann sé orm go mór cad atá ag tarlú, go bhfuil mo, mo, mo, mo bheirt iníon ag dul ar scoil agus ag foghlaim a gcuid, a gcuid, a gcuid oideachais trí Ghaeilge agus b'fhéidir nach mairfidh sé, nó má mhaireann sé ní mhairfidh sé i bpobal atá beo agus, agus tá mé, mar déarfá, croíbhriste faoi sin. An jab atá agam mar Stiúrthóir Amharclann na Mainistreach, ní hé an jab atá agam ná tacú le feachtas na Gaeilge. Ach má chuireann tú an cheist sin orm i gceann cúig bliana agus muna bhfuil dráma reatha bliantúil nó aon dhráma amháin Gaeilge ar siúl agam in aon bhliain, tá mé tar éis teipeadh sa jab seo. Ach tá muid ag tosú ar bhonn an-an-íseal. Níl scríbhneoirí. Ach d'fhéadfadh muid argóint a dhéanamh leat maidir leis sin. An áit a dteagann mise as, an áit a gcaithim cuid mhór de mo shaol, in iarthar na hÉireann. Agus chonaic mé dráma an tseachtain seo caite, a bhí lán go doras agus bhí trí chéad daoine ar liosta feithimh lena aghaidh agus feicim daoine ansin, b'in dráma le Joe Steve, le Joe Steve Ó Neachtain, agus feicim daoine ar nós Darach Ó Scolaí, bhuel dráma a bhí scríofa ag Breandán Ó hEaghra. Tá, tá gluaiseacht drámaíochta ann. Tá, tá, bhuel tá gluaiseacht drámaíocht pobail ann. atá an-an-láidir agus tá an-an-mheas agam ar Joe Steve agus agus agus tá a chuid a chuid drámaí léite agam agus tá an-mheas agam air mar mar aisteoir. Tá an-mheas agam air mar file agus ceannródaí pobail chomh maith. Agus tá Conamara eisceachtúil sa mhéid go bhfuil an drámaíocht fite fuaite i saol an phobail. agus gurb é an pobal fhéinig a théann agus a thugann tacaíocht dá ndrámaí agus agus má bhíonn Joe Steve agus agus Tom Sailí i ndráma amháin ar shlí is dócha gur Ray McAnally agus Donal McCann i mBleá Cliath bheadh an áit lán go doras agus agus agus fair play dhóibh. Ach caithfidh mise breathnú chomh maith ar ar ar an ealaín caithfidh mé breathnú ar cad is is fiú dhúinn a dhéanamh maidir le le drámaíocht a chur agus an an dhein Patrick Mason nuair a bhí sé anseo sé siúd a chuir Cré na Cille ar bun agus arís gur is dócha leagan stáitse den úrscéal atá ann. Ach caithfidh mé a bheith, ní féidir liomsa nó ní mhaith liomsa dráma a chur ar an stáitse in amharclann mar seo trí Ghaeilge nach maith liom nó nach ceapaim atá foirfe a dhóthain le dul chun cinn na healaíne sin a dhéanamh. So tógfaidh sé tamall.

Tógadh i mBleá Cliath thú, tógadh le Gaeilge, rud eisceachtúil a bhí ansin ag an am. Ar airigh tú difriúil ó dhaoine eile mar gheall ar sin? Ó, d'airigh, go mór agus, agus eh, bhí mé, is cuimhin liom, bhí mé, bhí mé ag ceapadh uair amháin gur, gur bhreá liom go nglaofadh eh, mo mháthair is m'athair Tony orm nó John orm ach Fiach was an t-ainm, eh, Fiach Mac Conghail agus mo dheartháireacha Somhairle, Cuán, Étaín, Marcus. Eh, bhra- yeah, bhraitheas éagsúil. Eh, tógadh muid nó, nó eh, eh, eh, a bhformhór saol i Ráth Garbh. agus ní ceantar Gaeltachta é Ráth Garbh, so bhraitheamar éagsúil. Ach ar bhealach bhraitheamar bhraith mé fhéinig an-shásta leis an Ghaeilge, agus an-shásta i measc mar dhea, agus an rud ba iontasaí a tharla domsa agus rud ab fhearr liom agus ab fhearr liom i gcónaí, agus ar shlí níos luaithe is mé ag caint faoi imircigh agus na heisimircigh agus ná cuireadh mé síos go Scoil Dhún Chaoin. i 1974 nuair a bhí an scoil le dúnadh agus caitheadh siar mé ar feadh trí nó ceithre mhí agus bhí d'fhan mé le cairde iontach an dárn an tárna tuismitheoirí agam Breandán agus Máire Feirtéar is chaith mé trí nó ceithre mhí ansan agus chuir mé aithne ar phobal iontach agus chuir mé aithne ar níos tábhachtaí chuir mé aithne ar mhuintir an Bhlascaoid muintir an Bhlascaoid agus so bhí mé i mo chónaí i nDún Chaoin áit go raibh dhá dhream éagsúil ann, muintir Dhún Chaoin fhéinig agus muintir an Bhlascaoid, muintir, muintir Uí Shúilleabháin, Seáinín Mhicil agus Daithí agus chuir sé sin i gcion go mór orm agus, agus, agus go dtí an lá atá inniu ann agus, agus b'in é an stuif ceann de na, na, na hócáidí nó an, an, an ba mhó a chuir i bhfeidhm, a chuaigh i bhfeidhm orm maidir le ceist sochaí, ceist the outsider teacht isteach cé gur, go raibh an bheirt acu le Gaeilge ba dhream éagsúil ar fad iad muintir an Bhlascaoid agus muintir.

Tá an-chuid de mo chuid Gaeilge caillte go maith. So chuir sé sin go mór i bhfeidhm orm, tábhacht pobail agus gurb as an bpobal a thagann seanchas agus teanga.
Dúirt tú uair amháin go raibh, nuair thosaigh tú i dtús do shaoil, go raibh tú ag iarraidh chuile shórt nach ndearna d'athair a dhéanamh. Sin gnáth rud is dóigh. Ach an raibh teannas ann? Ach tá tú san áit céanna anois tá tú i gceannas ar eagraíocht stáit nó cén roinn atá air. Bhuel like tá go timpeall an ceart. Bhuel tá's ort féin, ní sean duine sin is a chlann agus agus agus b'fhéidir nár cheart domsa bheith mar réabhlóidí ach ar bhealach gur gur ab ea agus bhí bhí m'athair agus mo mháthair beirt iontach atá iontu agus go raibh mar dhea go leor cáil orthu agus is dócha mar ar nós aon rud ba mhaith liom dul i gcoinne cad atá siadsan ag déanamh agus bhí mé arís is dócha d'aon ghnó b'fhéidir go raibh mé go raibh mé ag déanamh iarracht iad a chrá chomh maith agus agus chuaigh mé ar an ollscoil go go Coláiste na Tríonóide ach bhí a fhios agam ansin gur gur theastaigh uaim agus is dócha toisc mo mháthair a a thug tacaíocht dom dul go dtí an amharclann theastaigh uaim plé leis an ndrámaíocht agus ar shlí nuair a chuaigh mé ag plé leis an amharclannaíocht bhí a fhios agam nach raibh rian m'athar ar ar ar ar an ar an drámaíocht now níor thuigeas go raibh rian mo mháthar nó mo mo mo sheanamhuintir ar ar ach ar shlí Bhí mé sásta gur, dá mba rud é gur n-éireodh liom sa ndrámaíocht, gur ar toisc mar de mé fhéinig a bhí ann agus ní toisc, is dócha, tionchar mo mhuintir. Deir tú gur réabhlóid ionat agus gur de nádúr an réabhlóidí ionat. Ach cén chaoi a ndéanann réabhlóidí a bhaint an post mar an Coimisnear don Venice Biennale an Sao Paulo Biennale, Hanover 2000, athchruthú Choláiste na hÉireann sa bPáras, Comhairleoir don Aire, Sin réabhlóidí maith, caithfidh go bhfuil cumas polaitíochta agat freisin. Bhuel, dheineas staidéar ar bpolaitíocht agus mé i gColáiste Tríonóide agus go háirithe an córas cumannachais, democratic centralism, níl aon ní, Brainse, Ní dóigh liom gur réabhlóidí mé ar son a bheith mar réabhlóid ach tá smaointe agus tuairimí cinnte agam agus tuigeann daoine nuair a fhostaíonn siad mé nó nuair a d'fhostaigh siad mé canathaobh go bhfuil siad i mbun roghanna agus tá mé soiléir a dhóthain agus agus agus maidir le bhí an t-ádh liom d'oibrigh mé i Venice agus d'oibrigh mé i Sao Paulo nuair a bhí mé mar stiúrthóir ar an Phroject Arts Centre agus is dóigh liom ag an am gur theastaigh uathu lorg

Cuimhin liom go maith a bhí dúirt Peter Peterberg is a Project agus thosaigh an athnuachan Temple Bar nó Barra an Teampaill agus bhí bhí tú féin go mór in aghaidh na smaointe a bhí ann ag an am sin i dtaobh na ceathrún cultúrtha. Bhfuil tú fós ar an mbarúil gur gur deineadh drochjab Temple Bar nó Tá, yeah. Yeah, cén fáth deineadh sé? bhuel, deineadh sa mhéid is go gur agus agus gur eh, cheapadar ag an am dá mbeadh níos mó tábhairní agus tithe ósta ann go dtiocfadh na sluaite isteach, ní rabhadar sásta glacadh ná iontaoibh a bheith acu gurb é an ealaíon a mheallfadh daoine isteach san áit agus dheineadar dearúd tubaisteach nuair a dúradar bhuel déanfaimid níos mó, déanfaimid na tábhairní agus na tithe ósta seo a mhéadú agus Boozeramas a dhéanamh agus tiocfaidh na sluaite isteach agus tabharfaidh sé sin cúnamh agus cabhair do na hionaid cultúrtha agus is a mhalairt a tháinig fá tamall agus tá, saghas, is áit é atá schizophrenic. I rith an lae iontach. Feicfidh tú, nó ag, tá tú in ann siúl tríd an áit agus dá mhóid ach istoíche is áit é nach féidir leis an gcultúr maireachtáil agus a deir ní féidir i mo thuairim féinig ceantar cultúir a thógaint air. Anois maidir an post a bhí agamsa mar Stiúrthóir Ealaíon ar an Phroject agus, agus eh, bhí an-chuid díospóirití againn ar an mbord agus ar cheart dúinn fanacht, ar cheart dúinn imeacht agus, I ndáiríre, dheineamar an cinneadh ceart agus is é Noel Sheridan, go ndéana Dia grásta air, atá caillte ó shin, a dúirt liom, má tá an Project Arts Centre chun maireachtáil, caithfidh sé bheith ina choinsias ar an áit. Ach é sin ráite, an gceapann tú go bhfuil sláinte chultúr na tíre go maith faoi láthair na huaire? Tá muid, tá ar bhealaí áirithe. I mean, ca, deineadh an-infheistíocht ar cúrsaí ionad ealaíona agus cúrsaí amharclainne agus gailearaithe.

Tá an-thábhachtach. Tá, is dóigh liom féinig, níos mó seans ag na healaíon agus ag ealaíontóirí a gceird a chleachtadh thar lear. Tá, feictear dom féinig, an gearrscéalaíocht, an fhilíocht agus an úrscéalaíocht an-an-láidir. An-láidir. Tá muid ag déanamh. Ach níl an amharclann láidir. Tá muid, tá muid, níl muid, tá muid, níl. Níl. Agus sin é is dócha ceann de na haidhmeanna atá agamsa san áit so. Is an fáth nach bhfuil sé chomh láidir is a fhéadfadh sé bheith, tá an scríbhneoireacht, tá drámadóirí ag déanamh iarracht ciall éigin do dhéanamh as céard tá tarlaithe. Féach anseo, an chaint a bhí againne le chéile, an chaint. phoiblí déanach a bhí againne sa san Irish Theatre Magazine le déanaí féach an athrú mór, an car crash atá tar éis tarlú, a Phádhraic. Ach tá tá tá tá na dar liomsa tá na lochtanna céanna ar an amharclannaíocht agus go deimhin is i do theachsa is mó den locht sin go tú as tú istigh traidisiún liriciúil, traidisiún na bhfocal, traidisiún na speecheanna fada agus le bheith fírinneach fút tá tá beagán déanta ar na tú isteach i sorcas ar a laghad. Ach ach feictear dom go bhfuil an drámaíocht go mór i dtreo an An amharclann fisiciúil seachas amharclann na bhfocal. Bhuel, tá, ní aontaím leat. Tá traidisiún an-láidir scéalaíochta, traidisiún atá againne atá fite fuaite lenár bpearsana. Níl traidisiún an amharclannaíocht fisiciúil, an amharclannaíocht físiúil againn. Tá stiúrthóirí áirithe, a leithéidí Selina Cartmell, go bhfuil sé acu agus tá siad sa tigh seo againn agus beidh siad ag obair agus tiocfaidh sé sin. tar éis tamaill. Tusa agus ceann de na, nuair a bhí mé ag obair sa Phroject, dheineas an-chuid den saghas san oibre agus déanfaidh mé arís san Amharclann seo. Agus, ar shlí, circus ina chuid de. Caithfidh an pobal. Go hard go mbaolach ar an circus. Agus caithfidh an pobal, agus táimid tar éis circus a dhéanamh nach aon bhliain agus leanfaimid ar aghaidh leis. Agus sé John O'Donoghue a chuir an focal circus isteach san Acht Ealaíona agus mar saghas ráiteas. Ach. Is dóigh liom fhéinig nach bhfuil an drámaíocht in ísle bhrí ach go bhfuil sé, go gcaithfidh sé athnuachan a dhéanamh agus ceann de na jabanna atá agamsa anso ná an athnuachan sin a chur chun críche. Dhá cheist eile is dóigh atá muid ag plé leo. Tá go leor amharclanna dúnta sa gcathair. Luaigh tú an Crypt, luaigh tú an City Arts Centre, tá an Andrews Lane dúnta. Tá go leor amharclanna dúnta síos. Tá, agus ní bhíonn, ní chuireann an Gaiety drámaí ar siúl níos mó ná an Olympia, ní chuireann siad drámaí ar siúl níos mó. Seachas Amharclann na Mainistreach atá. maoinithe go maith ag an Stát. An bhfuil tionscal eile drámaíocht sa tír nó amharclannaíocht sa tír? Bhuel, caithfidh a bheith. Caithfidh, ní féidir le Amharclann na Mainistreach maireachtáil gan tionscal nó feachtas nó amharclannaíochta ar fud an tír. Tá muid ag brath ar ealaíontóirí, ar aisteoirí, ar dearthóirí teacht amach as a leithéidí Druid, Rough Magic, Blue Raincoats le teacht isteach agus muna bhfuil an, mar a deireann siad, an independent theatre sector sláintiúil ní bheidh Amharclann na Mainistreach sláintiúil. Táimid ag brath ar a chéile. An aimsir chaite bhí sé ar shlí an ceann de na fhadhbanna a bhíodh ag Amharclann na Mainistreach suas go dtí is dócha lár na n-ochtóidí nuair a bhíodar ag ceapadh gur monopoly a bhí acu ar, bhíodar nós, is dócha, RTÉ nó An Post nó CIE, bhíodar ara sure. Gabh go bhfuil. Cuma linn agus nuair a tháinig a leithéidí Druid agus Red Kettle agus agus Passion Machine, cluas bhodhar a bhí acu do na dreamanna sin. An difríocht fúmsa tháinig mise amach as an independent theatre sector. Tháinig mé amach as as an réimse sin agus agus agus agus so tá agus so tuigim go mbeidh tá sláinte agus cumhacht agus agus is dócha fuinneamh, fuinneamh Amharclann na Mainistreach ag brath ar mo chomrádaithe atá ag cleachtadh drámaíochta ar fud na tíre go gairmiúil. Deir tú le gairid gur chuma leat ann a bheith sna foirgnimh nua go dtí sách mar tá tú. Bhfuil bhfuil léamh bhfuil bhfuil teaghlaigh tá luas scéal Amharclann na Mainistreach an dtarlóidh sé go brách. Níl 's go go tá muid i lár tá muid réidh le dhul is dóigh liom le go comórtas deartha idirnáisiúnta. Tá, má gheibheann muid gach atá á lorg againn, tá mé breá sásta bogadh agus tá muid faoi láthair á phlé sin leis an Rialtas. So le cúnamh Dé beidh freagra ar sin go luath. Dúirt tú beagán blianta ó shin go mbeifeá anseo chúig bliana go mbeadh do chion déanta agat. Beidh tú níos faide cheapfainn. Meas tú?
Bhuel, ní dócha, níl sé ní do fós, a deir tú, tá trí bliana istigh. Tá, tá, beidh mé, mé, Lá Bealtaine beidh mé anseo trí bliana agus níl ach, mar a deir, más féidir liom, eh, ar bhealach is, is, is oil tanker mór millteach é, é Amharclann na Mainistreach, tá sé casta agam anois agus tá sé, tá sé anois ins an fharraige chiúin, séimh, anois caithfidh mé an neart fuinnimh a thabhairt dó le go raghadh sé sa treo, sa Fessilies, yeah. treo cheart agus ar shlí níl sé sin déanta agam, níl mé ach díreach tar éis tosú, cím anois, fís, cím anois na rudaí go féidir liom a dhéanamh agus is díreach anois is dócha go bhfuil gach rud eile ciúnaithe síos a'm, go bhfuil an áit ag obair, go bhfuil meas ag ag muintir na hamharclainne seo ar ealaíontóirí, go bhfuil na healaíontóirí ag teacht isteach ag obair linn agus níl ach é sin déanta agam.
Ach cuir i gcás, nuair a bheas tú réidh anseo. Thug tú sé blianta fada, sula bhfaigheann tú píosa fada ann. Ach cén áit a bheidh tú ag dhul? Sin an jab is fearr sa tír, tá sé a'd anois. Cén áit, níl aon áit eile a dhul a'd, an bhfuil? Bhuel, níor dheineas aon phleanáil ar mo shaol. Ar shlí, nuair a chuirtear ceist orm faoin jab seo, theastaigh an jab seo uaim deich mbliana ó shin, but tá sé agam anois agus mé buíoch sásta as. Níl mé chun a bheith anseo mo shaol ar fad. Ní, ní ligfear mé. Agus níl 'fhios a'm cad a dhéanfaidh mé. Agus nach é sin an rud is fearr? Coimeádann sé sin tú mar déarfá, faobhar, coimeádann sé tú ar do chosa agus coimeádann sé tú sláintiúil agus agus gníomhach so agus agus ar shlí faiteach chomh maith agus is é an fhaitíos is dócha a ghríosann muid ar fad. Maith thú, ádh mór, Fiach Mac Conghail, go raibh maith a't.